renouveau tele lajɛbaa cɛman ni musoman mali kɔnɔ ani mali kɔkan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu sigilen don ka bɛn n'aw ka jabaraninw ye nin tuma in na an b'a fɔ aw ma k'aw ni ɲantuma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛmu min ni an k'a ma ko kunnafoni bulon o kuma na an filɛ nin ye bulon kɔnɔ bi min bɛ tali kɛ jamana jɔli o kuma na o fɛɛrɛw n'o dabaliw i k'a dɔn ka bisimila minɛ an ka maa welelenw fɛ ka na hakili falen falen kɛ cogo minnu na min bɛ tali kɛ jamanadenw na i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoniya cogo min na bi an ye maa bisimila maa min ni o ye dɔktɛr etienne eh, fakaba sisogo ye i k'a dɔn ale ye maa ye maa min ni eh, aw b'a kalama jamana ɲɛmaa kalafili min ni o bolodalen don ka bila juye kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn na tako fɔlɔ eh, maa minnu ni olu bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin sumayila sise ma o ye urd ye ani tɔn caman minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ale ye i k'a dɔn olu ka jamaɲini jɛkulu n'u k'a ma ko directoire de campagne o kɔrɔfɔlasela ye etienne eh, fakaba an b'a f'i ma k'i ni ɲantuma a ni ce bisimila baarakɛlaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka halisa k'a fɔ aw ye aw ni timinandiya aw bɛ baara min na ala yɛrɛ ka aw dɛmɛ nin na nin de bɛ jamana lataa ɲɛ nin de bɛ jamana basigi ka kunnafoni jɛlen k'o lase jamanadenw ma aw ni ce o baara la an b'i fana fo an y'i wele i nana an ka wele lamɛn an b'a f'i ma k'i i bisimila i dan ka se an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa kalafili i k'a dɔn bolonkɔni sinnen don ka bila zuye kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn na san ba fila ani tan ni seegin tako fɔlɔ o kuma na o de bɛna kɛ o kama ka bɛn ni jamana ɲɛmaaw ani i k'a dɔn k'a fɔ sariyaw olu taliw ye bi min n'o bɛnna sibiridon ma kalo tile wolonfila min bɛ tali kɛ yɛrɛ mankutu ani k'a dɔn k'a fɔ ka jamanadenw ka dannaya ɲini o tuma na o yamaruya o kɔni daminɛna bi a fɔ ma ko kanpaɲi o baaraw daminɛna jamana fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen na o kama etienne fakaba sisogo ale bɛna ɲɛfɔliw kɛ u ka tɔn kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛnw ni dabali jumɛnw ni ka olu tigɛ ani an bɛ don min na i ko bi jamana in a gɛlɛya min ni o dɔnnen don bɛɛ lajɛlen fɛ yala taabolo minnu bɛ u bolo u bɛna jamanadenw ka dannaya ɲini ni fɛɛrɛ minnu ye o tuma na bi baro fanba a bɛ boli o kan nka yanni an ka don ɲininkaliw kɔnɔna na an b'aw hakili lajigin k'a fɔ ja bɛ an bolo ja min n'o bɛ boli fɛn kan u yɛrɛ ka cɛbɔ n'o ye honorable sumayila sise o tuma na ale ye wale minnu kɛ ani fɛɛrɛ kura minnu ni dabali kura minnu bɛ a bolo o tuma na i k'a dɔn a bɛna ɲɛfɔli damadɔ kɛ o la anw ni aw an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ni ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na i k'a dɔn bulon kɔnɔna na kunnafoni kunkanko la Mes chers compatriotes, la violence s'est installée dans le nord et le centre du pays, menaçant la sécurité quotidienne des Maliens et des Maliennes.

ayiwa an bɔra ni ka eh, min ye kandida sumeyila sise a ka ɲɛfɔliw olu lamɛn ɲɛfɔli minnu ni an bɛna i ɲininka a kumabaw ye jumɛnw ye dakuruɲɛ damadɔ la bamanankan la etiɛni fakaba ayiwa eh, min fɔra sisan tubabukan na o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye a fɔlɔla ka jamana bɛ lahalaya min kan ka ɲɛfɔli kɛ o la o ɲɛfɔli o ma ka janya parce que jamanadenw b'a dɔn degun min bɛ u kan k'a fɔ kɛlɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ furugufurugu bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya o tilalen don an na fo ka na kɛ jamana wɛrɛw de bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka na an dɛmɛ an ka eh, jamana lakanani na a ko gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan bi o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye fili min kɛra anw fɛ san 2013 ni o ye président de la république ibrahim boubacar keyita ni o ye o tali ye ka o kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ni o kun kɛra sababu ye ka dannaya da a kan ani ka jigiyaw ka olu bonya kosɛbɛ ni o baaraw minnu kalifara a ma ni o ye ka hɛrɛ lana jamana kɔnɔ ka kɛlɛ ban an ka jamana kɔnɔ ka an kolonso ɲɔgɔn na ani an ka gɛlɛya minnu bɛ an kan dunkafa ko kalan ko kɛnɛya ko ani denmisɛnninw ka baara ko ni o ye ka olu ta ba la ka se ka o degun ninnu k'u ta jamanadenw kan ka o baaraw kɛ a ko a y'a yira mhm. k'a fɔ o baara min ni o kun kalifara président de la république ma k'a fɔ o baara olu ma bɔ a sira fɛ o de kama bi a bɛ layidu ta jamanadenw ye k'a fɔ dannaya min ni o an ma sɔn ka o di a ma 2013 k'a fɔ baara minnu ni a bɛna olu kɛ olu bɛ tali kɛ sigida damadɔw la an da bɛna se minnu ma walasa ka se ka jamana bila sira kan an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ sira min kan. Ayiwa, docteur Etienne Fakaba hakili la Sumeyila Sise bi cɛbɔ don tiɲɛ don a bɛ fɛɛrɛtɔn dɔ la ni o ye urd ye nka n'i y'a ta ka jateminɛ maa minnu bɛ jateminɛ kɛ politiki binakun kan i b'a ye a bɛ surunya fɛɛrɛtɔnw ni o ye ani association ni jɛkulu wɛrɛw bɛrɛ de b'a jɛ kɛmɛ wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko la fɛɛrɛtɔn bi saba ani wɔɔrɔ ani club de soutien ni association caman o bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi walasa k'a ka candidature ni ka o suteni yala aw ka farakaɲɔgɔnkan n'o k'a ma ko plateforme d'alliance a kɛnɛya bɛ cogo di aw fari bɛ cogo di bi ayiwa an kɔni an nimisi wasalen don parce que an y'a ye k'a fɔ ko n'i ye mɔgɔw ye ka girin ka na ka dɛmɛ don eh, sumayila sise ma walasa a ka jamanakuntigiya ka a sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ u ye a faamu k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ jamana bɛ lahalaya min kan a bɛ bolo minnu kan k'a fɔ a kan ka ta ka bɔ o bolo kan parce que san duuru in kɔnɔ fɛn min kɛra o ye wasa kɛ walasa bɛɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ minnu bolo ni danaya dara u kan u tɛ se u tɛna se o de kama san duuru wɛrɛ man ka kalifa u la donc bi an ka regroupement in bɛ lahalaya min kan o kɔni o ye an nimisi wasa kosɛbɛ kunasini an kɔrɔ an ye ɲɔgɔn dalajɛ fɛn fɛn de parti politiques association club de soutien ani mɔgɔ gansanw minnu ni u ko bi k'a fɔ ko an ko yɛlɛma ka na jamana kɔnɔ olu bɛɛ ye u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na ka u tɛgɛnɔ bila eh, minɛn kɔnɔ k'a fɔ ko programme min ni o ye baara minnu bolodalen don sumayila fɛ k'a fɔ ko u b'a dɛmɛ ka fanga ta ani u b'a dɛmɛ ka o baara ninnu bɛɛ kɛ walasa jigiyaw ka fa walasa hɛrɛ ani baden o ka na an ka jamana kɔnɔ donc bi an bɛ se k'a fɔ an nimisi wasalen don et que o nimisi wasa de kɔnɔ an ye baara daminɛ walasa ka se maliyɛn kelen kelenna bɛɛ ma ka u ladɔnniya baara minnu bɛ an bolo ka olu lase eh, olu bɛɛ kelen kelenna ma ayiwa eh, etienne fakaba bi n'i y'a ta k'a jateminɛ aw ka farakaɲɔgɔnkan jɛkulu ninnu kɔfɛ eh, min ye bi sibiri ye Eh, jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka bɛn ni jamana ɲɛmɔgɔw ka i k'a dɔn eh, don sugandilen ye min ni o ye yɛrɛmankutu fɔ ani a bɛ se ka fɔ eh, ka jamanadenw ka dannaya ɲini u ka se ka dannaya ta i k'a dɔn ka ɲɛsin aw ka cɛbɔ ma o daminɛna bi sibiri yala o daminɛni o kɔnɔna na aw ye a ko daminɛ ni cogoya jumɛnw ye a farifunu ye jumɛn ye aw kɛn bɛ ne ka laɲiniw jumɛnw de kɛ nin kanpaɲi kɔnɔ a bɛ se ka aw bolonkɔnden ɲɛsin minnu ma fasodenw bɛ se ka danaya da aw kan cogo min ayiwa an ye minnu fɔ an ye san duuru laban in kɛ baara min na o ye ka yaala jamana kɔnɔ o ye ka maliyɛnw lamɛn ka u ka gɛlɛyaw dɔn ani ka fɛɛrɛw suganti fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya ninnu ta ka bɔ u kan o de sɛbɛn o gɛlɛya ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani o jaabiyaw ani o solisiyɔn an ye olu de ta k'u fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ sɛbɛn ye ka o kɛ an ka porogaramu ye donc an bɛna baara min kɛ nin eh, tile mugan ni kelen in kɔnɔ mhm. o tɛ dɔwɛrɛ o an ko maliyɛnw an ye san duuru in de kɛ an bɛ k'aw lamɛn aw ko nin gɛlɛya de bɛ aw ko kalanko gɛlɛya bɛ aw kan aw ko aw hami fɔlɔ o ye fɛn min ye hɛrɛ ani baden o ka na an ka jamana kɔnɔ furugufurugu min bɛ an ka jamana kɔnɔ min ye ka an ka jamanadenw dɔw kari ɲɔgɔn na ko eh, janko fula ani eh, kadɔ kɛlɛ janko bamanan ani eh, kɔrɔnfɛmɔgɔ kɛlɛ aw ko o gɛlɛya min bɛ aw kan olu de y'aw ka hami wa aw b'a fɛ o de ka ta ka bɔ an kan an ka fɛɛrɛ ye fɛn minnu ye ka o lase u ma u ye mun fana fɔ an ye tugun u ko bi kalanko baarako kɛnɛyako o de ye u hami ye anw ye lahalaya minnu sɔrɔ ka olu baaraw boloda o san san duuru natɔ in kɔnɔ an bɛ o lase u ma donc sini ni ala sɔnna an bɛ o baara de daminɛ o bɛna kɛ eh, meeting ba sen fɛ min bɛna kɛ eh, eh, place de l'indépendance la 15 heures wagati donc o bɛna kɛ sababu ye an b'a dayira maliyɛnw na k'a fɔ an tɛna balani fɔ kɛ aw ye an ye san duuru gɛlɛya min ye o bonya yɛrɛ kama anw tɛna taa k'a fɔ k'an bɛ balanifɔ kɛ aw ye k'an bɛ catiribɔ kɛ aw ye k'an bɛna aw layɛlɛ walasa k'aw laɲinɛ aw ka gɛlɛyaw kɔ ɔn ɔn anw bɛ min kɛ o ye k'a fɔ aw ye an y'aw mɛn an y'aw kan mɛn aw ka aw mako bɛ dɛmɛ min na aw mako bɛ solution min na olu filɛ nin ye k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ an ye solution minnu proposer ni o bɛ bɛn u ma walasa u ka kala ta an ye pour que maliyɛnw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ sa n'i ye san duuru tɛmɛnen lajɛ mun de kɛra kunmasuuli ko dama de kɛra ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛya ta fanfɛla na an ka eh, médecinw taara gɛrɛvu la eh, kalo kelen ani kɔ mɔgɔ hakɛ min sara a la aw kunnafonidilaw aw y'a lase jamanadenw ma kalan kalankɛlaw taara gɛrɛfu la kalandenw taara gɛrɛfu la armée mɔgɔw olu minnu yɛrɛ tɛ kuma an ye olu ye ka bɔ réseaux sociaux kan k'a fɔ u bɛ lahalaya min kan k'a fɔ a man ɲi donc anw ka programme min n'an bɛna proposer maliyɛnw ye o ye de ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la o fɛɛrɛ ninnu kunfɔlɔw an bɛna olu de lase maliyɛnw ma bi a ka gɛlɛn an ma k'a fɔ ko a man di ye ka don a kɔnɔna na mhm. parce que an ka baara taabolo kɔnɔ kandida yɛrɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mali kɔnɔ fiyew an ka kandida yɛrɛ ale de bɛna a ka programme présenter eh, aw la aw kunnafonidilaw la mhm. ani maliyɛnw na tɛnɛn don 15 heures wagati hôtel de l'amitié la mhm. o ye fɔlɔ ye min bɛna kɛ mali kɔnɔ parce que an ye mun de lakɔlɔsi an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ na u bɛ kuma caman u bɛ kuma cɛɲumanin caman fɔ an ye u b'a fɔ eh, an bɛna aw ka hɛrɛ lasegin aw ma an bɛna aw ka bonya lasegin aw ma an bɛna aw ka karama aw kun ye aw danbe kɔrɔ an bɛna olu lasegin aw ma mais a bɛ lasegin cogo jumɛn a bɛ lasegin ni fɛɛrɛ jumɛnw ye kumakan dumani ninnu kɔfɛ fɛɛrɛw jumɛn latigɛlen don n ko o fili o de y'an sɔrɔ san duuru in kɔnɔ o de kama anw ka kandida ko sumayila ko ale tɛna ta kɛ k'a fɔ a bɛ mɔgɔw ci ka taa a y'a f'u ye n bɛ nin kɛ a ye ɔn a yɛrɛ de bɛ na maliyɛnw ɲɛ kɔrɔ k'a fɔ n y'aw ka gɛlɛya mɛn aw ko gɛlɛya minnu bɛ aw kan u filɛ o de la maliyɛnw bɛna dɔn k'a fɔ ko sumayila bɛ u kalama k'a fɔ ko sumayila y'u dɔ de k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ u kan o y'ale fana ka gɛlɛya ye k'a fɔ fɛɛrɛ minnu bɛ a la ka olu fana ka olu lase maliyɛnw ma aw bɛna dabaliban sɔrɔ a la parce que a bɛna kɛ siɲɛ fɔlɔ ye mali yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko nin fɛɛrɛ ninnu k'a fɔ ko u bɛna fɔ kandida fɛ o de kama depuis campagne in ma daminɛ fo bi aw ye jɔnw ka programme ye minnu bɛ fanga la o minnu bɛ fanga ɲini na o a si kelen ma programme fɔ a si kelen ma fɔ maliyɛnw ye an bɛ fɛ ka nin de kɛ u bɛɛ ko u bɛ fanga kɔ u bɛ fanga kɔ ka mun de kɛ ka baara jumɛnw kɛ u ma o baaraw fɔ kandida kelen min don min tɔgɔ ko bi n'a ka programme n'a bɛ aw bolo n'a bɛ anw bolo ni an bɛ ka yala bi ka a kumaw fɔ o ye sumayila sise de o de kama maliyɛnw siga tɛ an na k'a fɔ maliyɛnw degun min bɛ u kan a fɛɛrɛ a bɛ an bolo a fura a bɛ an bolo ok eh, docteur etienne fakaba bi n'i y'a ta k'a jateminɛ kuma caman na i b'a ye k'a fɔ jamana fangaɲininaw o gɛlɛ mali gɛlɛyaw dɔnnen don a fɔ nasaraw b'a fɔ ko les maux du mali sont connus o ye k'a fɔ bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ kalanko la bɛɛ b'a dɔn eh, gɛlɛya bɛ eh, kɛnɛyako la bɛɛ b'a dɔn eh, gɛlɛya bɛ baarasɔrɔko la nka spécifiquement aw ka danfara jumɛn bɛ aw ni maa tɔw cɛ bi e bɛ se k'i da se min ma min ni olu ta ye peut-être fɔli ye aw dun dalen b'a la k'a fɔ danfara bɛ aw n'u cɛ k'a sabu kɛ aw ka kɛwalew ye o bɛ se ka kɛ jumɛnw ye an bɛ kelen dɔrɔn ta ye o fɔlɔ o ye jumɛn ye maliyɛnw hami ye jumɛn ye san 2013 maliyɛnw ye eh, président ibrahim boubacar keyita ta mun na u ko kɛnɛya ko u m'a fɔ dunkafa sabatili ko u m'a fɔ foroba yiriwali ko u ma o fɔ u ko an danbe lasegin an ma an ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya segin an ma kɛlɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ o ban ibrahim boubacar keyita a ye layidu ta maliyɛnw ye o de kan donc bi dɔ farala o gɛlɛya de kan fo ka na eh, siyako kɛlɛ don eh, an ka jamana kɔnɔ fɛn min ni a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an ka jamana kɔnɔ fiyewu fo ka na o de kɛ an ka jamana kɔnɔ donc bi n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko bɛn kelenya o de ye maliyɛnw taabolo ye maliyɛnw bɛ fɛ ka segin o de ma anw bɛna mun de kɛ an y'a fɔ k'a fɔ ko u ye accord dɔ signé u ye bɛnkan sɛbɛn signé ani eh, banbaanciw ni ɲɔgɔn cɛ san fila fo san saba dɔɔni bɛna dɔɔni b'a jɛ bi ta ma mɛnɛ sisi ma bɔ o b'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min ni a tara an fɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaw dɔw bɛ a labaarali la ko gɛlɛyaw dɔw bɛ a lawaleyali la o de kama anw ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na an ka kurazi sɔrɔ an ka olu bila maliyɛnw ɲɛkɔrɔ an k'a fɔ maliyɛnw gɛlɛya bɛ nin ni nin yɔrɔ la o de kama bɛnkan sɛbɛn a tɛ ka se ka waleya parce que min ye an jɛ nin san duuru in fana kɔnɔ f'an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye o ye jumɛn ye mɔgɔw ma se ka sigi ka kuma mali dun gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o fɛɛrɛ bɛ aw bolo o fɛɛrɛ bɛ an bolo maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maliden bɛɛ ka sigi ka kuma min kɛra fanga min b'an kunna olu y'a y'a ye k'a fɔ o fana ye sigi ka dɔ fɔ dɔ kɛ olu ka kɛlen ye majɛ in dɔ ye o sɔrɔ o ma a ɲɛ o i ye révision constitutionnelle eh, baaraw i ye olu lajɛ ni o sigikafɔ in ni o kun kɛra a ɲɛ kan ni maliyɛnw kun bɛnna kelen ma o révision constitutionnelle a kun bɛ kɛ i n'a fɔ jamanadenw i n'a fɔ sewa wagati i n'a fɔ eh, fɛti wagati nka n'i y'a ye k'a fɔ a kɛra gɛlɛya kɔnɔ fo ka na kɛ an bɔra k'a fɔ an ma jɛn ni a kɛcogo ye an ma jɛn ni a kɔnɔ kumaw dɔw ye o bɛ kɛ sababu ye k'a jira k'a fɔ ko sɛbɛn min ni a tara an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u y'a ta u kelen de ye u m'a ta jamanadenw ye anw ko ko an bɛ fu siri o de dan na o de kama an bɛ kɛnɛw sigi kɛnɛ min kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ jamanadenw kan an ye solution min sɔrɔ ka olu proposer u ye u fana k'u hakilina fara an ta kan walasa ni an bɛ fɛn min kɛ o kɔnɔ fanga ka kɛ o la barika ka kɛ o la o de o de y'an ka danfara ye danfara ye an ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ka bɛn sigi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka kadaraw sigi kadara min kɔnɔ maliyɛnw bɛ se ka kuma maliyɛnw bɛ se ka taabolo kuraw don ɲɔgɔn kɔrɔ ayiwa munna a ye a bolonkɔnin sin yɔrɔ la yɔrɔ min ni aw b'a fɛ ka taa aw ka sini ma jama lajɛrɛ min ni ka a bolodalen don aw bolo munna aw y'a kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ye n'o ye indépendance ta yɔrɔ tɔgɔla kɛnɛ ye o kama fana munna ka sugandiri bɛnna o yɔrɔ kofɔlen ma an y'a ye aw ka plateforme lancement dɔ senfɛ a ye stade du 26 mars nin k'o sugandi ka jama labɔ cette fois ci a ye nin yɔrɔ in sugandi yala kun dɔ b'o la ayiwa kun min bɛ a la place de l'indépendance kɔrɔ de bɛ a la a place in a dilanna kun dɔ de la yɛrɛma yɛrɛma hɔrɔnya tɔgɔla kɛnɛ don tɔgɔla kɛnɛ de don yɔrɔ min fana don révision constitutionnelle marche fɛn fɛn kɛra a bɛɛ kɛra o yɔrɔ ninnu de la o ye jamanadenw ka sebaaya sɔrɔli mara kojugu kan o ye jamanadenw ka sebaaya sɔrɔli taabolo jugu kan an ko ni an fana bɛ layidu ta jamanadenw ye k'a fɔ an bɛna taabolo jugu kɛlɛ k'an bɛna layidu kura ta an ni u ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka jigiya min karila ko an bɛna o jigiya segin u ma ko an bɛna jamana bɔ bolo la an bɛna jamana bɔ nɔgɔ la ni an bɛ o layiduw ta o kan o tayɔrɔ ɲuman dɔ ye yɛrɛma hɔrɔnya tali kɛnɛ o tayɔrɔ dɔ ye o ye yɔrɔ in takun a dɔ filɛ nin a takun tɛ dɔwɛrɛ fɛnɛ parce que kɛnɛba fɛnɛ don kɛnɛba don min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ taa fɛti kɛ k'a fɔ wagati sera sa an bɛna bɔ bolo la wagati min gɛlɛya min bɛ an kan a fura jaa a fura bɛ maa dɔw bolo jaa a furaw olu filɛ nin basi tɛ ayiwa étienne eh, n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ i b'a ye eh, jama lajɛrɛ i k'a dɔn o bolodalen don ka bila sini kan yala ni o tɛmɛna aw ka kan ka eh, jamana minɛ a kɔrɔnbolo n'a tilebin bolo bi kalafili in dun bɛ ka taa danga min na eh, yala aw jigi b'a kan k'a fɔ aw bɛna se ka se maliden bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ka taa aw ka eh, ŋaniya n'aw ka hakilina k'o lafɔ malidenw ye walasa u ka se ka dannaya sɔrɔ aw kan ayiwa ɛlɛkisiyɔnw labɛnni o bɛ mɔgɔ minnu bolo o ye minnu bɛ fanga la anw bɛ se ka fɛn min kɛ o ye k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ a taabolo kɔnɔ ka olu fɔ walasa furaw bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo min o de kama depuis kalafili ninnu baaraw daminɛna an ma sɛgɛn o fɔli la n'i hakili b'a la loi électorale bɛ ta tuma min opposition de y'a laɲini k'a fɔ yɛlɛmaw dɔw ka don loi électorale in kɔnɔ a wagati yɛrɛ la commission dɔ sigira ministère de l'assemblée eh, ministère de l'administration territoriale yɔrɔ ni eh, majorité mɔgɔw yɛrɛ banna ka na a kɔnɔna na ni o kɛra sababu ye ka nin loi in ka a yɛlɛma nka a yɛlɛmatɔ u y'u bugu assemblée de la an selen assemblée la cogo di fɛn fɛn ni a kun ye a loi in nafama yɔrɔ n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka eh, suɲɛni ka o bɔ eh, élection taabolo kɔnɔ o kɛra sababu ye u y'o yɔrɔ ninnu caman u ye olu bɔ a la a wagati adp maliba ninnu ni urd eh, ani eh, sadi ninnu u caman ye kɛlɛ kɛ walasa loi in a bɛ se ka tɛmɛ mais opposition ye amendement fɛn fɛn kɛ amendement eh, tan ani kɔ a si ma ta ba la nka o si ma kɛ baara ye an ko o bɛɛ n'a ta an ka taa élection in na bi gɛlɛya jumɛn bɛ an kan i ye ɲininkali min kɛ o ye yɔrɔ eh, bi duuru ani kɔ de bɛ eh, jamana kɔnɔ bi ni soit eh, sous-préfet tɛ yen walima préfet tɛ yen walima mɔgɔ si yɛrɛ tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko jamana tɔgɔlamɔgɔ don an ko eh, fɛn ma an ko administration territoriale ma ko a cɛ ka ɲi an ka sigi élection bɛna kɛ o yɔrɔ ninnu na cogo min an ka olu fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ u ko ko non k'o tɛ opposition ka baara ye k'o ye loi y'a fɔ cogo min ko an ganna ɲɔgɔn na kosɛbɛ nka komi kuma bɛɛ argument bɛ opposition bolo kuma bɛɛ tiɲɛ bɛ opposition bolo a kɛra eh, sababu ye ka eh, gouvernement wajibiya walasa u ka sɔn o ma donc don min tɔgɔ ko bi u ye don di an ma k'a fɔ dɔgɔkun nata kɔnɔ an bɛna sigi o yɔrɔ ninnu kan parce que hali lisi kun tɛ olu bolo hali u kun t'a dɔn jamana kɔnɔ yɔrɔ jumɛnw bɛ yen ni sous-préfet tɛ yen opposition u ko ko opposition ka na ni o lisi de ka o di u ma an ye o baara de kɛ donc an ye o lisi di u ma an k'a fɔ an ka sigi ka yɔrɔw ta kelen kelen kelen kelen nin yɔrɔ sous préfet tɛ yen nin yɔrɔ état ka administration tɛ yen a bɛ a baaraw a bɛ kɛ cogo jumɛn cartes d'électeurs u bɛna tila yen cogo jumɛn vote bɛna labɛn yen cogo jumɛn résultats bɛna fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn yɔrɔ in bɛ sécuriser cogo jumɛn walasa élection ka se ka kɛ ka o bɛɛ eh, baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a jagoya u kan fɛnɛ mhm. k'a fɔ commission dɔ ka sigi eh, ministère de eh, l'administration territoriale kɔnɔ mhm. min bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya minnu ni an bɛ ka u u tɔmɔ tɔmɔ processus kɔnɔna na mhm. an ka se ka fura sɔrɔ o la ɲɔgɔn fɛ parce que gouvernement kun ye a daminɛ cogo min o ye ka élection kɛ u yɛrɛ dɔrɔn ka baara ye ka bɛɛ sen bɔ a la baasi tɛ an ko o tɛ bɛn ayiwa eh, i ka fɔli kɔnɔ sisan a bɛ i n'a fɔ baara bolodalen min bɛ aw bolo a fɔ ma ko eh, projet de société i y'a kunnana saalo nka bi ko tɛ taa senkɔ yala aw ka nin projet in a n'aw b'a fɛ ka jamana mara ni fɛɛrɛ minnu ye a senw na kunbabaw bɛ se ka kɛ jumɛnw ye mhm. a senw na kunbabaw n ye bɛn kelenya ani jamana yɛrɛ ka eh, jamana ka eh, a ka a ka eh, fanga mhm. a ka fanga bɛ se ka segin a ma a ka bonya bɛ se ka segin a ma a ka tanga bɛ se ka segin a ma cogo min mhm. o bɛ se ka kɛ baaraba minnu kɔnɔ an ye proposition minnu kɛ an bɛna don olu la mhm. an ye proposition jumɛn fana kɛ an ko bi n'i ye an ka jamana denmisɛnninw ka baara ko lajɛ an ko bi bɛɛ b'a fɔ denmisɛnninw ye sini ɲɛsigi nka n'i y'a ta k'a lajɛ u ka ekɔliko ma sabati n'u ye kalan kɛ n'u bɔra u tɛ baara sɔrɔ u tɛ baara sɔrɔ kun jumɛn na parce que eh, u bɛ kalan minnu kɛ i bɛ t'a sɔrɔ kuma caman u ni baara minnu kan ka kɛ u fɛ olu danfara bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an ko fo an k'a lajɛ olu bɛ se ka harmoniser cogo jumɛn walasa denmisɛnninw mana kalan min kɛ u ka se ka o baara sɔrɔ tigitigi o de kama ekɔlisow bɛna caya an ka jamana kɔnɔ ekɔliso minnu bɛ ka bɛ se ka kɛ sababu ye eh, besoin minnu bɛ an ka jamana économie kɔnɔ mm-hmm. ka olu ni eh, denmisɛnw ka kalanw ka olu da ɲɔgɔn na pour que u ka taa ni ɲɔgɔn ye u ka se ka baara sɔrɔ mm-hmm. nɔgɔya la an ko n'i y'an ka sɔrɔ fɛnɛ taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'a ta san 2013 la ka n'a bila ɲinan na an ka budget national an ka foroba nafolo a bɛnna miliyari ba fila ani a kunkanfɛn de ma nka n'i y'o miliyari ba fila ni kɔ ta kɛmɛ kɛmɛ sara la i b'a ye k'a fɔ min bɛ don jamana yiriwali la ni o ye ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ n'o ye ka siraw dilan n'o ye ka échangeurs pɔnw ani fɛn o fɛn ni o bɛ kɛ sababu ye ka jamana layiriwa kɛmɛ kɛmɛ sara la i b'a ye k'a fɔ min bɛ don o da fɛ o tɛ bi duuru bɔ an dun ko walasa jamana ka bɔ nɔgɔ la walasa jamana ka yiriwa fo fɛn min bɛ don o la ni an b'o wele tubabukan na ko investissement fo o de fanga ka bonya kosɛbɛ ni o fanga ma bonya a bɛ don fɛn tɔw bɛ don musakaw bɛ don min na o tɛ dɔwɛrɛ o ye ko eh, fonctionnement ye o tɛ dɔwɛrɛ ni e bɛ taa mission na min bɛ don i la ni i ka sara i i i ka eh, eh, frais d'entretien i ka papiyew olu tɛ jamana bɔ nɔgɔ la nka o yɔrɔ de fɛnɛ n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko sonyɛni fanba min bɛ an ka jamana kan k'a bɛ kɛ o yɔrɔ ninnu la anw ko sonyɛni foroba nafolo tali ka ɲɛsin i yɛrɛ kelen ma ɛɛ o bɛ kɛ fɛn ye min bɛ ban an ka jamana kɔnɔ anw b'o layidu ta fɛɛrɛ bɛ anw bolo o fɛɛrɛ bɛ an bolo a fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ ko structure caman bɛ yen bi min bɛ eh, foroba nafolo baara cogo ka a contrôler n'u b'a fɔ o ma service d'inspection ou bien service euh, de contrôle i b'a ye k'a fɔ o min bɛ an ka jamana kɔnɔ a ka ca ni bi wɔɔrɔ ni kɔ ye nka i b'a ye k'a fɔ o service ninnu yɛrɛ kɔnɔ yuruguyurugu fanba a bɛ bɔ o yɔrɔ ninnu de o b'a yira ni maa minnu y'a kɛ o bɛ se ka ɲangi wa diyagoya de ye o ye diyagoya de ye o ye foroba ta n'i y'a ta i b'a bila n'i y'a ta i b'a sara a sarali dama tɛ dɛ i ni ɲangili min ka kan o bɛ ta ka da i kan donc o ye an ka engagement fɔlɔ ye k'a fɔ ko yuruguyurugu min yera san duuru in kɔnɔ foroba nafolo jaasili min yera san duuru in kɔnɔ eh, eh, extravagance min yera k'a fɔ ka foroba nafolo ta k'a k'i sago ye foyi tɛ bɔ a la k'a fɔ an ka an bɛna n'an ye fanga ta an bɛ fu siri o dan na o ye an ka o ye sumayila sise ka engagement dɔ ye a bɛ min ta anw ɲɛkɔrɔ a bɛ min ta maliyɛnw ɲɛkɔrɔ an ko fɛnɛ ka fara o kan n'i ye lakana ta eh, lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasiw bɛ eh, lahalaya min kan maloyala ko de don kunmasuuli ko de don wari min bɛ di u ma u ka sara ye o tɛ u bɔ nka o yɛrɛ min fɛnɛ bɛ di o fitinin min fɛnɛ bɛ di u ma i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ yen aw bɛ se k'a fɔ san duuru in san duuru in kɔnɔ min farala kan aw bɛ se ka aw aw fɛ o ka dɔgɔ donc aw ka fɛɛrɛ kɔnɔna na sɔrɔdasiw ka sɔrɔ ka dɔgɔ dɔ ka kan ka se ka fara a kan sɔrɔdasiw ka u ka eh, sɔrɔ dɔrɔn tɛ dɛ hali u bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye e n ko nin nin san duuru laban in de kɔnɔ an y'a ye miliyari yirikaw donna aviɔnw na k'a fɔ ko u bɛ eh, na jamana dɛmɛ kɛlɛ min bɛ an kan u bɛna jamana dɛmɛ o la o aviɔn o ma tarata sɔrɔ o aviɔn kelen ninnu banna ka wuli u dɛsɛra ka wuli cɔ o y'a ye k'a fɔ an ye foroba nafolo ta k'a lafili o wagati kelen de kɔnɔ fana an y'a ye k'a fɔ susɛti minnu sanna ko an ka sɔrɔdasiw tɔgɔ la an ka sɔrɔdasiw ye k'a fɔ ko a susɛti kelen a facturera waa naani waa wɔɔrɔ nin mandat in de kɔnɔ an ye o ye donc k'a fɔ ka dɔ fara eh, u ka sɔrɔ kan o dɔrɔn tɛ dɛ fitini min ni o lakananen don u ye fɔlɔ an ka se o o gérer cogo la fɔlɔ o dira ko a ka don da min fɛ o ka don o da fɛ tigitigi o bɛ cogo min sɔrɔdasiw ka yɔrɔ o bɛ cogo min jamana yɛrɛ sɔrɔ bɛɛ ko la parce que n'i ye an ka jamana budget ta k'a lajɛ k'a fɔ ko miliyari ba fila ani a kɔ k'o de ye anw ka budget ye k'a fɔ ko o san duuru kɔnɔ san o san k'o de bɛ di an ka budget eh, eh, kɔnɔ k'a fɔ k'o wagati kelen an ma se ka sira foyi dilan min bɛ kilomɛtiri eh, kɛmɛ kɛmɛ kɛmɛ sanfɛ o ye kunmasuli ko de fana ye an bolo parce que i da sera sira ko ma bi n'i y'a ta k'a jateminɛ yɔrɔ caman bɛ yen u bɛ woyinba de fɔ la mhm. misaliya la narakaw olu taamana buguni manankɔrɔ sirako bɛ sen na eh, ka bɔ bɛlɛkɔ yɔrɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ kilomɛtɛrɛ bi duuru bɔɲɔgɔnko dɔrɔn i bɛ se ka tile duuru wɔɔrɔ yɛrɛ kɛ yen mhm. nka bi bi in na a fɔ a labɛn kɛli aw bɛ se ka a ŋaniya ta yala a danfara minnu ni o ye maa caman bɛ u bɛ se k'a fɔ ko an bɛ ka hami ye investissement ye est ce que bi spécifiquement aw bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw lasɔrɔ k'a fɔ aw bɛna sira kow na ne ka jamana sɔrɔ eh, sɛnɛkɛyɔrɔ ani dunnikɛyɔrɔ k'olu kala ɲɔgɔn na est ce que o b'aw ka prioritew kɔnɔna na o ye priorité dɔ de o de ye an ka axe duurunan ye ni o ye eh, jamana nafasɔrɔ siraw bɛ se ka yiriwa cogo jumɛn jamana bɛ se ka kolonso ɲɔgɔn na cogo jumɛn walasa siraw ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye eh, fɛn dɔ ta k'a lajɛ dɔrɔn an ka jamana kɔnɔ n'i ye gudɔrɔn ɲuman fɛn fɛn ye i b'a ye k'a fɔ a gudɔrɔn a bɛ bɔ mali la de ka taa an kɛrɛfɛ jamana ninnu dɔw de la o kɛrɛfɛ jamana ninnu tɛ jamana wɛrɛw ye minnu bɛ jamana wɛrɛ minɛnw ta ka u lana an ka jamana kɔnɔ ka u feere i b'a ye k'a fɔ u caman y'o de senegal côte d'ivoire burkina ani jamana ani senegal ani jamana wɛrɛw donc an bolo o fana ye fɛn ye min bɛ kɛ sababu ye anw kan ka baara min kɛ an kan ka usine minnu jɔ an kan ka eh, cakɛda minnu dayɛlɛ walasa an ka jamanadenw yɛrɛ ka baara kɛ an bɛ sɔrɔ minnu kɛ ka olu bayɛlɛma an bɛ eh, tiga min sɛnɛ par exemple ka o bayɛlɛma k'o kɛ tulu ye ou bien an bɛ kɔɔri min eh, labaara ka o bayɛlɛma ka o kɛ finiw ye i b'a ye k'a fɔ o baara o tɛ kɛ donc anw ka baara kun fɔlɔw dɔw fana bɛna kɛ fɛn minnu ye parce que a bɛɛ a bɛɛ kɛlen don ka ban jamana yɔrɔw dantigɛlen don sirako gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ minnu na dunkafa ko gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ minnu na a bɛɛ dɔnnen don a bɛɛ dɔnnen don an fɛ a bɛɛ jalatigɛlen don o de kama an ko maliyɛnw ye an ka programme min filɛ an y'a an bɛna a bayɛlɛma kan bɛɛ la ka yaala jamana fan bɛɛ ka a ɲɛfɔ u ɲɛna o baara min ni an y'a daminɛ san duuru in kɔnɔ o de bɛna continuer fo ka taa eh, se eh, wa fɛn wɛrɛ tɛ dɛ ni fɛn fɛn kɛra fɛn fɛn dɔrɔmɛ kelen ni a donna jamana kunko la anw fɛ san duuru natɔ in kɔnɔ e min ye citoyen gansan ye e min ye soudeur ye e min ye sɛnɛkɛla ye e min ye fɛn o fɛn i bɛ se ka taa an ka sitiw kan an bɛna minnu dilan walasa ka taa a lajɛ a fɔra ko nin sira bɛ dilan ne fɛ yan a musaka a bɛ niveau jumɛn na a musaka a sɔrɔla wa n'a sɔrɔla baara in a bɛna daminɛ kuma jumɛn a daminɛna a bɛ ban kuma jumɛn a baara in lahalayaw bɛ cogo jumɛn na o bɛna kɛ sababu ye association minnu ni o parce que o fana y'anw ka laɲini dɔ ye mhm. association minnu société civile maa minnu bɛ yen n'u ka se ka a jateminɛ mhm. k'a fɔ fanga bɛ ka taa ni taabolo jumɛn ye mhm. tubabukan na on aura des indicateurs de suivi de l'action gouvernementale donc fo veille citoyenne na o baaraw de ka se ka kɛ jamanaden kelen kelenna bɛɛ ka se k'a dɔn dɔrɔmɛ kelen min ni a donna n tɔgɔla baara la a dɔrɔmɛ kelen a taara min lɛnpo min n'i bɛ ka a sara a lɛnpo donna mun na a nafa kɛra jumɛn ye donc anw ka baara fɛn fɛn ni a bɛ kɛ sumayila ko k'a fɔ a b'a bɛɛ kɛ transparence de kɔnɔ a b'a bɛɛ kɛ jɛlenya de kɔnɔ a ye layidu ta maliyɛnw ye k'a fɔ aw ye min fɛnɛ ye san duuru in kɔnɔ k'a fɔ n'o ye eh, ale den a balimaden walima a sigiɲɔgɔnden walima a teriden ou bien a k'a fɔ aw tɛna olu ye jamana eh, yɔrɔbaw la minnu bɛna kɛ jamana gérelibagaw ye i n'a fɔ aw bɛ k'a ye cogo min k'a fɔ fana k'a bɛ layidu ta aw ye k'a fɔ ko fɛn min ni aw y'a ye fana san duuru natɔ in kɔnɔ ni o ye k'a fɔ ko foroba nafolo san duuru tɛmɛtɔ ye san duuru tɛmɛtɔ in kɔnɔ k'a fɔ ko foroba nafolo k'a fɔ ko a bɛ ka buruja bɛɛ ɲɛna mɔgɔ si tɛ ka se ka kuma k'a fɔ ko ale ka eh, san duuru natɔ in kɔnɔ a bɛ fu siri o dan na o de ye sumayila ka layidukan ye k'o lase maliyɛnw ma k'a fɔ aw bɛ fɛn fɛn ni a b'a kɛ tɛmɛsira minnu ni a bɛ bɔ ni a ye a bɛ bɔ ni fɛɛrɛ minnu ye o bɛɛ de bɛ an ka porogaramu in kɔnɔ baasi tɛ maa kelen ɲɛnen tɛ se ka jamana ɲa o kama bi ni sumayila ka eh, laɲini n'a ka ŋaniya ye o ka ɲi bi bi in na fɛn min yɛrɛ kɛlen bɛ ka maliden kɔni bɛɛ lajɛlen gan i kamana na o ye yurukuyuruku ye yurukuyuruku maa bɛ se k'a fɔ i y'i da s'a ma kuma dɔ la i y'i ɲininka ko yala aw bɛna a kɔn wa yala yurukuyuruku a gɛnni ani k'a kɔn walasa maliden bɛɛ ka dɔrɔmɛ kelen n'u ka dɔrɔmɛ fila ka kɛ u yɛrɛ halala ye aw jigi bɛ a kan k'aw bɛ se ka na ni jogo yɛlɛma ye mali kɔnɔ o tuma na ka yurukuyuruku kɛlɛ jamana in na a tɛ kɛ fɛɛrɛ wɛrɛ la koyi minnu yɛrɛ bɛ yuruguyurugu kɛlɛ f'olu ka tilen fo jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka tilen o de kama a ye layidu ta k'a fɔ ale a ka gouvernement ani administration fɛn fɛn ni o bɛ kɛ a bolo a ka baarakɛminɛnw ye k'a fɔ olu bɛ tilen diyagoya ni ale tilenna olu bɛ tilen o ye baara kun fɔlɔ ye mɔgɔw ka a ye k'a fɔ ale min ye an ɲɛ jɔyɔrɔ ye k'a fɔ ale tilennen don ale min ye an ɲɛ jɔyɔrɔ ye ale tɛ ka don yuruguyurugu da fɛ o ye baara kun fɔlɔ ye parce que walasa i ka se ka mɔgɔw ɲangi walasa i ka se k'a fɔ mɔgɔw ye nin man ɲi nin man ɲi fo k'a sɔrɔ a jogo bɛ i yɛrɛ la fɔlɔ sumayila ko ko a bɛ o exemple a b'o yira maliyɛnw na k'a fɔ a tɛ yuruguyurugu maa ye filanan o bɛna kɛ jumɛn ye o ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye yuruguyurugu bɛ mun de lase an ka jamana ma ni o ye kɔlɔlɔ ye an ka jamana ma ni o ɲɛfɔra yuruguyurugu bɛ se ka aw bɛ se ka bɔ a la cogo jumɛn a bɛ o ɲɛfɔ o de ye phase fɔlɔ ye ni nanzaraw ko ko sensibilisation k'a fɔ a kɔlɔlɔ ye fɛn min ye aw yɛrɛ ma aw ka jamana ma nka ni o m'a bɔ yɔrɔ filanan sabanan plutôt o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ɲangili de o ɲangili o bɛna kɛ a ɲɛ kan yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ maa si tɛ to yen k'i ye perezdan ye k'i ye minisiri ye k'i ye eh, société civile maa ye walima k'i ye eh, perezdan somaa ye o tɛna ye san duuru natɔ in kɔnɔ o de kama layidu minnu tara k'a fɔ a bɛ bɔ ni fɛɛrɛ minnu ye assemblée nationale fanga bɛna bonya kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛli la parce que olu de bɛ yen an tɔgɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛjɔyɔrɔ ye olu de ye n'a ma ɲɛ k'olu de y'an ka représentation ye an ka structure de contrôle minnu bɛ an bolo fo an ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka sariyaw ta minnu bɛ se k'a to o structure de contrôle ninnu ni assemblée bɛ se ka don ɲɔgɔn na n'i y'a ye gɛlɛya min bɛ an kan o ye bi vérificateur par exemple a bɛ rapport bɔ san o san a b'a fɔ nin ye yuruguyurugu hakɛ de kɛra nin manque à gagner hakɛ de kɛra mais a b'a di président de la république dɔrɔn de ma ni ale y'a ŋaniya k'a fɔ foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la an k'o tɛna kɛ bilen an bɛ bayɛlɛma don o la ka fɛɛrɛw sigi ka sariyaw sigi an ka eh, structure de contrôle eh, kɛrɛnkɛrɛnya vérificateur ani eh, an ka jamana soba cɛ an ka assemblée nationale cɛ walasa se ka di assemblée nationale ma mɔgɔ minnu ni u incriminera yuruguyurugu walew la mɔgɔ minnu ni u nɔ yera yuruguyurugu walew la olu ka se ka justice saisi walasa justice ka se ka a ka baara kɛ baasi tɛ impartialité de la justice indépendance de la justice ok eh, o bɛ kɛ sababu ye n bɛ ɲininkali nin k'i la o ye bi aw bɛ se ka mun fɔ maaw ye maa minnu ni kuma dɔw la hali nin waati na kuma dɔw la fanga ɲini tuma u bɛ se ka jalaki bolonkɔni ɲɛsin aw yɛrɛ ma ou bien aw ka eh, kandida ma k'a fɔ u tɛ se k'a fɔ k'u bɛ yurukuyuruku kɛlɛ aw bɛ se ka jaabi jumɛn di u ma eh, bi bi na minnu bɛ jalaki bolonkɔni ɲɛsin aw yɛrɛ ma an ko eh, sumayila tɛmɛna cakɛdaw dɔw de fɛ a kɛra minisiri ye jamana in kɔnɔ san wolonwula eh, sɔrɔ ani sɔrɔ lawaleyali baaraw a ye o kɛ jamana in kɔnɔ ni suɲɛnimɔgɔ kun don ni zon kun don i n'a fɔ eh, an jugulamɔgɔw b'a fɔ cogo min i n'a fɔ adversairew b'a fɔ cogo min ni o kun don san kun b'a sɔrɔ a tɛ k'i présenter président nɔfɛ dɛ a kun bɛ sɔrɔ kaso de la ni o ma sɔrɔ kaso la o b'a sɔrɔ k'a fɔ olu minnu bɛ k'a fɔ peut-être que olu nɔ bɛ a la o ye kuma nangi fɔ walima o ye jalaki bolonkɔni nangi ɲɛsin ma o kɔni ye mankutu tiɲɛ walew ye ka ta ka ɲɛsin kandida eh, ma ni o kun fɛnɛ kumaw ye tiɲɛ mhm. o bɛ kɛ wagati min ɛ eh, minnu bɛ an kunna bi eh, olu tun bɛ jamana in kɔnɔ dɛ minnu bɛ kalata la bi olu fana tun bɛ jamana in kɔnɔ dɛ mhm. u kelen ma wuli tile danko kelen ka taa plainte don u contre la o baara o ma kɛ o danaya de kama danaya min kɛra o ministre de l'économie et des finances ya wagati o de kɛra sababu ye a ka taa mali représenter diɲɛ kɔnɔ farafinna kɔnɔ UEMOA la o walew de kama fɛnɛ jamanadenw ye danaya d'a kan siɲɛ caman k'a bila assemblée kɔnɔ jamanadenw ye danaya d'a kan fo a ka taa deuxième tour la a y'i présenter élection na kuma o kuma a taara deuxième tour la o b'a yira k'a fɔ ko jamanadenw fanbaw olu ka danaya bɛ a kan halisa baasi tɛ ayiwa eh, docteur etienne fakaba n'i y'a ta k'a jateminɛ i ma bɔ bamakɔ dafɛ ka waatinin kɛ dɔrɔn i n'a mɛn maliden dɔw da ko jiko gɛlɛya bɛ u la o tɛmɛnen kɔ dɔw n'u kanto k'a fɔ eh, yeelenko bɛ u la o min fana filɛ nin ye o ye maliden kamanagwankoba ye bi bi bi na i bɛ taa sɔrɔ fɛn o fɛn n'u bɛ jamana ɲɛmaaya ɲini na nin bɛɛ lajɛlen b'i dafa nin n'a ɲɔgɔnnaw kumaw la k'a fɔ a fura bɛ n bolo yala aw ta a fura bɛ aw bolo a danfara ye jumɛn ye dalilu jɔnjɔn ye jumɛn ye aw sɔnnen b'a ma k'a fɔ minnɔgɔ bɛ maliden la yeelentanya b'u la yala aw kɔni bɛ ka dabali jumɛn labɛn kɛrɛnkɛrɛnna min ni maa bɛ se ka bolonkɔni sin o ma ka o gɛlɛya ninnu ta ka bɔ mali kɔnɔ anw ko fɔlɔ gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan ni o ye jiko gɛlɛya ye ni o ye jiko gɛlɛya man kan ka mali minɛ ba fila o de bɛ anw ka jamana in kɔnɔ jiko gɛlɛya man kan k'a minɛ parce que o ji kelen min ni a bɛ an fɛ yan o ji kelen de bɛ jamana tɛmɛ jamana wɛrɛw fɛ jiko gɛlɛya min bɛ an kan o tɛ olu kan o b'a yira k'a fɔ ko an jan tɛ an ka baw la la lutte contre la désertification mm-hmm. environnement bɛ se ka lakana an sigidaw bɛ se ka lakana an ka baw bɛ se ka lakana cogo jumɛn an ye o fɛɛrɛw bɔ an ko o de ye baara kun fɔlɔ ye fɔlɔ an ka kan ka min kɛ mm-hmm. ji min bɛ an bolo olu bɛ se ka to jɛlenya la cogo jumɛn o baaraw an ka kan ka se ka o kɛ filanan o ye jumɛn an ko ni foraji minnu ka kan ka sen fo an ka baara minnu ni an y'olu boloda décentralisation cadre kɔnɔ fo an ka an jija ka o baaraw de lataa ɲɛ walasa collectivité territoriale ninnu commune minnu bɛ yen ni olu kan ka ni olu an bɛna olu caya ka tɛmɛ a bɛ cogo min sisan kan o b'aw ka programme na o b'an ka programme na ka mali commune tɛmɛ kɛmɛ wolonwula ni saba la voilà pour que dɔrɔn mɔgɔ minnu ni u bɛ u sigidaw la olu ka se tiɲɛ yɛrɛ la ka u janto u yɛrɛ la n'i nana foraji sen yɔrɔ min jamanadenw yɛrɛ ka responsabiliser o foraji o lakanani o gereli ani o matarafali la ni o kɛra a tɛ mɔgɔ tɛ bɔ bamakɔ yan k'i bɛ taa eh, segu ko ka taa olu ka jiko jamana ɲɛmaaw ka baara bɛna kɛ fɛn min ye o ye ka infrastructure bila en place ka forajiw sen ka jamanadenw ka hamiw ka olu ta mais fo a ka sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ labɛnnen don ka u yɛrɛ ka gɛlɛyaw ka olu ta ani ka olu kɔlɔsi an ka baara o bɛna kɛ min ye o ye ka jamanadenw yɛrɛ responsabiliser u ka baaraw taabolo la an bɛ minɛnw d'u ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ ta cogo min u bɛ se k'u ka jamana ta cogo min u bɛ se k'u ka sigida ta cogo min u bɛ se k'u ka gɛlɛyaw ta cogo min walasa ka se ka bɔ nɔgɔ la ayiwa eh, dugu jukɔrɔ nafolo tuma dɔw la o kunkanko kibaruya kuma ka ca mali kɔnɔ maliden dɔw y'a yira k'a fɔ mali bɛ min sɔrɔ dugu jukɔrɔ nafolo la ko a bɛ i n'a fɔ eh, i bɛ ba la walima i sigilen don worobinɛ kɔrɔ minnɔgɔ bɛ ɲini k'i faga yala bi bi in na eh, aw bɛ se ka dan sɔrɔ walima ka fɛɛrɛ tigɛ ka tɛmɛ maa tɔw kan walima ni dalilu jɔnjɔn b'aw bolo min bɛ se ka maliden ka sanu kɛ a yɛrɛ ta ye walima a magoɲa bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na ayiwa n'i y'an ka jamana nafasɔrɔ siraw yɛrɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko sɛnɛ kɔfɛ k'a fɔ ko an ka dugu jukɔrɔ fɛnw olu de ye fɛnw ye olu de ye jamana nafasɔrɔ sira yɔrɔ filananba ye an ka jamana kɔnɔ mɛ n'i y'o fana ta k'a lajɛ gɛlɛya fɔlɔ ye jumɛn i b'a ye k'a fɔ ko san o san jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɔ an ye k'a fɔ ko eh, eh, dugujukɔrɔ nafolo min bɔra n'i ye eh, misaliya ta sanu par exemple ko sanu min bɔra an ka jamana kɔnɔ tɔn bi duuru jate de don o tɔn bi duuru i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye diɲɛ mɔgɔw ɲininka anw bɛ sanuko jago kɛ an ni jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ ko arabi saudite gansan anw ni o bɛ min kɛ an ni olu cɛ o bɛ taa bi duuru ni duuru la anw dun ka jamana ɲɛmɔgɔw ko k'a fɔ ko bi duuru ko o de bɛ bɔ o ye mun ye o b'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔ sanu min bɛ produit o quantité o yɛrɛ dɔnnen tɛ an fɛ fɔlɔ ah, donc an ka fɛɛrɛ fɔlɔ ye min ye an bɛ mécanisme dɔ bila en place min b'a to jamana dugujukɔrɔ fɛn minnu bɛ bɔ le contrôle de la quantité et de la qualité des, des productions minières jamana dugujukɔrɔ nafolo ninnu olu da ka se ka dɔn parce que an ni jamana caman bɛ yen bi angolaw b'o la afrique du sud b'o la an ni minnu bɛ sanuko eh, fɛngɛw kɛ an n'u cɛ ni n bɛ n ka kuma laban ni yɔrɔ min ye o yɔrɔ o ye k'a fɔ ko o kɔfɛ fo an ka a jate minɛ k'a fɔ ni fɛn fɛn ni a bɛ bɔ dugujukɔrɔ cogo min ni a bɛ bɔ o cogo la k'a fɔ ko o nafa ka dɔgɔ o de kama an ko an bɛna mécanisme de raffinage walasa k'an ka jamana or traité ka walasa valeur ajoutée ka don a la an bɛ o baaraw kɛ kalanden minnu ka kan ka ɲini walasa k'u janto an ka jamana eh, eh, sanu sanu sanu la o ye ekɔli ko ekɔli minière an bɛ olu dayɛlɛ an ka jamanaw kɔnɔ walasa an yɛrɛ denw an yɛrɛ dɔgɔninw olu ka se ka sanuko kalan kɛ k'a dɔn k'a ta depuis a bɔyɔrɔ fo ka na se a feere yɔrɔ ma ayiwa dɔkitɛri etienne fakaba sisoko min bɛ tali kɛ kanpaɲi la an b'a kɔnɔ kaban aw ka jamalajɛ dɔ bolodalen bɛ ka bila sini kan yala wele ye jumɛn ye ani dakuruɲɛ damadɔni dɔrɔn e bɛ se ka mun fɔ malidenw ye kumakuncɛ kuma na an ka baro tako fɔlɔ la ayiwa kumakuncɛ kuma na o ye kelen de ye k'a fɔ san duuru in a kɛra fɛn min ye u ye o ye u ye o faamu mɔgɔ tɛna u ka gɛlɛya fɔ u ye ka tɛmɛ u yɛrɛ kan mɔgɔ tɛna u ka gɛlɛya dɔn ka tɛmɛ u yɛrɛ kan jigisigi kuma fɔ wagati sera jigisigi kuma baaraw kɛ wagati sera sumayila sise ni o ye an ka kandida ye a ko maliyɛnw danbe a bɛna a lasegin u ma maliyɛnw ka hɔrɔnya a bɛna a lasegin u ma maliyɛnw ka taabolo kɔrɔ a bɛna a lasegin u ma baara minnu gɛlɛya minnu bɛ u kan kalanko gɛlɛya jiko gɛlɛya a bɛ olu ta ka bɔ u kan o de kama an bɛɛ welelen don sini boulevard de l'indépendance kan 15 heures wagati an ka bɔ walasa ka n'a fɔ sumayila ye k'a fɔ an bɛ a dɛmɛ an bɛ a jukɔrɔmadondon fo a ka se ka san sɔrɔ gɛlɛya min n'a ye a layidu ta an ye an ka se ka o gɛlɛya ninnu ka o baaraw kɛ walasa u ka se jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ donc sika tɛ an na k'a fɔ an bɛna don fazi min kɔnɔ k'a fɔ k'o ye fazi ye min bɛna basigi lana an ka jamana kɔnɔ min bɛna hɛrɛ lana an ka jamana kɔnɔ min bɛna kɛ sababu ye maliyɛnw bɛ bɔ u yɛrɛ la ani maliyɛnw b'u kun kɔrɔta mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ sumayila y'o layidu ta an ye a bɛ o baara kɛ ni ala sɔnna an b'i fo eh, ka dugawu kɛ a k'an bɛn n'ala sɔnna ma siɲɛ wɛrɛ n jigi b'a kan an na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan min ni nin fana tɛ kelen ye a diyara an ye Eh, aw minnu ni aw sɔgɔlen don renouveau tele la nin tuma in na an ka foli belebele b'aw bɛɛ lajɛlen ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye dɔktɛr etiɛne fakaba sisoko ale min ni an ye wele bila ma a ka na walawalaliw kɛ walawalali minnu ni a bɛ boli i k'a dɔn eh, sumayila sise ale min ni a kɛn bɛ k'i kanbɔ jamana ɲɛmaaya la san ba fila ani tan ni seegin zuyekalo tile mugan ni kɔnɔntɔn kalafili min bɛ kɛ o la n'o ye a tako fɔlɔ ye fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu ni u labɛn bɛ u bolo urd kandida ani i k'a dɔn jɛkulu in bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan olu ka kandida i k'a dɔn dɔktɛr etiɛne fakaba a ye ɲɛfɔliw kɛ an bɛɛ lajɛlen ye o kɔnɔna na nin sanga in na o kama u k'u bɛ wele bila u ka tɔndenw ni tɔn kanubaa ni maliden bɛɛ lajɛlen ma ko min bɛ tali kɛ jama lajɛrɛba la o bolodalen bɛ u bolo sini yɔrɔ min ni u k'a ma ko boulevard de l'indépendance i k'a dɔn nɛgɛ ɲɛ tan ani duuru waati o kuma na n dalen b'a la k'a fɔ welekan in a n'a to i k'a dɔn mɔgɔ tulo kan minnu ni olu ka hakilinaw ni nin maa kofɔlen ninnu ka hakilinaw u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na aw ni ce an bɛ aw fo minnu ni olu y'u sigi k'u ka waatiw ta ni k'a bɛn ni nin jɛmu ye kunnafoni bulon i k'a dɔn nin sanga in na minnu fana bɛ yen k'a fɔ u ye dibila baarakɛbaaw ye an ka foli belebele b'u bɛɛ lajɛlen ye renouveau tele ka aw to aw kɛyɔrɔ la ka bɔ aw ka jamana kɔnɔ kunkanko kibaruya n'a kɔkanna kunkanko kibaruyaw olu kunkankow kalama i k'a dɔn ka layidu ta aw ye n'ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan a k'an bɛn ala ka su hɛrɛ